amwene amati what goes around comes back around what goes around comes back around and in life the world is a cycle amwene hey amatero the world is a cycle Eh, everything you're doing goes in a cycle I say. anyway um, video iyi ndifuna ndikambeza ku iran ambiri mwamva zoti ku iran kuli ma demonstrations eh, ma demonstrations amene anayamba last week iyo kamba kakugwa kwa ndalama yawo kupanga collapse eh, to the lowest point ever in history ndalama yawo kutha mphamvu mpaka ma traders anthu ochita kena kuyamba ma, ma, ma, ma demo iyi ma demo aja ndikukula anthu enanso nkulowererapo pa zifukwa zawo koma mmadziwa kuti ku Iran za mademo sizachilendo mmadziwa zimenezo and mmadziwa kuti ku irani boma lomwe lilipo pano pali the islamic eh, government state ya ku irani inabwera chifukwaso cha mademo mumadziwa kuti irani mu history it was one of the powerful countries eh? it was called persia the persian empire madolo ake anali ku irani kuja and since then inalamulidwa ndi ma dynasties pafupi atatu if not four until the collapse of the Persian Empire. Right? Um, anyway, izo za history. So, Kumano, tiyeni tipite 1979 pamene islamic state iyi inayambira inabwerera 1979 before 1979 kuira- kuirani kuja kumalamulidwa ndi monarchy eh kumakhala ma crown prince mmene kumakhalira ku saudi arabia iraninso inali chonchija ndipo mtsogoleri wa ku irani amatchedwa shah eh ndiye mukamamva za 1979 ndinakambapo video ina yake kalekalero um, I think last year yokhuzana ndi revolution the islamic revolution ya 1979 yomwe inachitika ku iran things go in a circle amwene pa dziko pano sha sha omalizira ankagwirizana ndi america ankagwirizana ndi britain ankagwirizana ndi russia amagwirizana ndi masuperpower sha ameneyo anali o- o- ma- ma- ma- ma- mamonarch a- anthu okonda ufumu ulemerero ndalama okay so anali wankhanza kwambiri anali dictator weniweni koma osakonda anthu ake chifukwa ku saudi arabia uja kuli madictator munamva kuti even ku saudi arabia ku saudi arabia kuja kwa azimayi olo kuyendetsa galimoto olo adzi- mwana wamtsikana samangapange china chilichonse popanda popanda brother wake kapena bambo wake ku- ku- kuvomereza even mtsikana kungotuluka m'nyumba kupita kukayenda amayenera akhale ndi brother wake ndi bambo wake omulondolera Mtsikana sangatenge visa kupanga passport kutuluka ku Saudi Arabia popanda brother wake, bambo wake kuvomereza. Anyway izo ndi zawo eti za chikhalidwe chawo. Uh, ku Iran nthawi ya Shah before 1979 nayenso anali ovuta ndiye achinyamata ambiri sankakhutitsidwa naye ya nthawi imeneyo before 1979 anthu aku Iran aja anali ngati aku Europe in terms of zochitika zawo kavalidwe kawo kakhalidwe kawo way of life azimayi aku iran amakhala free hair flow bwinobwino beautiful country right mukadzaona zithunzi zakalekale za za 19, before 1979 za ku iran mudzaona iran yosiyana kutehran kuja yosiyana ndi apano anyway komano vuto linali chuma sichikuyenda bwino komanso akuluwa ashawa akupanga ulamuliro wankhanza ndiye kunayambika revolution zomwe um, university students ana ma universities anayambisa mpaka opposition inalowerera amene ali mtsogoleri wa Iran padakali pano the, the highest the leader wa Iran uja timamuona atavala chithabani chake uja amatchedwa Ayatollah Ayatollah uja anali leader wa opposition ndipo he was exiled nthawi ya nthawi ya shahyo he was exiled and guess where kumene amabisala amakhala ku france eti ku europe so he was in exile in france ayatola uja zinatengera um, revolution ya 1979 yomwe inakula kwambiri mpaka shah uja anafika ponena kuti, Hey, thawa! Ndiye anatenga banja lake ndi kuthawa kutuluka mu, mu Iran. Ulamuliro wake unagwera pati pomwepo. Ulamuliro wake utagwa, Guess amene anayitanidwa kuti abwere adzatenge adzalamulire, amene anayitanidwa anali Ayatola kuchokera ku France. Ndiye Ayatola anabwerera ngati hero, ndipo Ayatola atabwerera anakhazikitsa ulamuliro wa Chisilamu. zinthu zinasinthira pati pamenepo two weeks ayatola atangobwera kutenga boma azimayi anayamba kupanga protest ku, ku iran chifukwa ayatola anabwera anabweretsa lamulo lonena kuti mzimayi wina aliyense asadzayendenso panja kuonetsa mutu wake kuonetsa tsitsi lake azivala eh azivala hijabu ndi anthu oti mwakhala dziko lija muufulu wanu amene amafuna kuvala amavala amene asakufuna amakhala free Amakhala ngati azungu nditu ngati mmene kumakhalira ku Morocco kuja, ku Turkey kuja. Ayatollah anabwera kunena kuti no. Akuchokeratu ku Europe, akuchokera ku France, anathetsa zimenezo. Ulamuliro wa Ayatollah anauphatikiza ndi Chisilamu ndikukhala ngati is an Islamic country tsopano. Ndi ma conservatives, anthu okonda za chikhalidwe, okonda za chipembedzo, anasangalala nawo. Ulamuliro wa Ayatollah unayambika. Koma since then kufikira lero, kwakhala kukuchitika ma demo ma demonstrations osiyanasiyana ama students azimayi eh, anthu ena adaphedwa chanichani mpaka ma demonstrations alero sindilowa ma details koma ndikufuna ndikupaseni where ndanena kuti the world is a cycle shah uja yemwe anachotsedwa 1979 uja ata atathawa nthawi yomwe amathawa anali ndi ana ang'onoang'ono. Mwana wake mmodzi anali Crown Prince, ngati mmene alili Crown Prince uja wa ku Saudi Arabia uja. Hey. Crown Prince amakhala mwana amene wasankhidwa kuti azapanga succeed bambo ake kulamulira. So Crown Prince ameneyi anali wang'ono nthawi imene anathawa ndi bambo ake, anapita kunja, anakulira kunja ndi family yake, onse anakulira kunja, koma amapanga visit Iran. guess what anthu ambiri amene athawa ku iran nanena kale kuti ku iran kuli anthu ambiri amene anathawako ali ku Eu- ku europe ali ku america ma diaspora including achinyamata amene akupanga demonstrate pano ku, ku iran ayamba kumayimba zonena kuti akufuna crown prince abwerere azalamulire crown prince yemwe ujatu bambo ake anali ana- anta- anachotsedwa chifukwa cha nkhanza 1979 he was a young boy now he's a, he's a, he's a, he's a grown man and amapanga advocate for peace amakhala kumana ndi atsogoleri amayiko ku europe ku israel ndi netanyahu uja amakumana kukamba zoti afuna peaceful coexistence ku iran kukhale peace region yonse ikhale peace iyeyo leroli anthu amene akupanga demonstrate akuyimba kuti they want the crown prince to come and rule them